anyị bụ ndị tọkata HQ ebe anyị na-ekwu maka asụsụ Igbo eh, anyị ga na-akọwa tata maka eh, onyonyo a na-akpọ ịjụ ese asị m ka eh, nsoro n'ife a na-eme tata ị ghọtago maka ịkọwata maka onyonyo a bụ ịjụ ese ka anyị tapịa ya sụpịa ya kọwapụta ya ọfụma
amara na izu yiri ọtụtụ arọ mana izu nọ obodo oyibo ka o mechazi o wee natazi n'ọtụtụ arọ anwa wee chọzi ịbịa nụ amara e mechazi ndị be ha kweta na ọ ya-anụ ya wee sị ka ha jegodi jee jụọ ase tupu e kwe ka izu bịa mee ego n'isi amara mgbe anwa ahụ ha jizi je jụta ase ka ha ji wee fụzie nkịta ọbịa ti ee ụta maka onye ebe ahụ ka onyonyo a ji wee bido tọbazi ụtọ ọ na-akọwa maka omenala a na-eme ma mmadụ chọọ ịnụ di n'ala Igbo onye chọọ ịnụ di ndị be ha na-ebu ụzọ jeje jụta ase ya ime investigate na obodo onye chọọ ịnụ nwa ha ya e je jụọ ase sị ma ha na-ayị ala o ma ha na-enwe akwụkwụ ma o nwere ọya ọya ịnwago ọya ọjọọ ma ọ agwa ọjọọ ma ọ- m- m- a- ma mgbe gboo mgbe a na-enwe osu a jụọ ma e nwere ma ndị anwa wụ osu tupu a bịa mee ego n'isi onye anwa ma onye anwa bata na ezinụlọ ahụ em onyonyo anụnwa ọ ihe ọ na-akọwapụta ka ọ wụ ndị so wee mee onyonyo a bụ stan nze stan nze onye akụ ịya afọ onye a bụ izu ifeoma obinwa bụ amara ya bụ nwaanyị nke a na-achọ ịnụ anụ ee ngozi echems bụ nneka ya wụ nne amara Mm, emma ayalogu bụ obinze ya bụ nna amara e nwekwa ndị ọzọ so wee mee onyonyo anụnwa dịka nwanne amara nwaanyị na nwanne ya nwoke ma ndị ọzọ na-achọ ịbịa na-ajụ ase na-ajụ ase na-achọ ịbịa nụ ya ya ka m jụgodo unu

and o nwere ihe m ji wee nye ha 7.5 em unu ekwugo ihe ndị ha metara ọfụma ekweta m ekweta na ndị nke anwa mana ihe ha emetaha ọfụma wụ em ihe a em onyonyo anwa wụ ebe em eh, ihe na 2 hours ị ghọta Two hours, 30 minutes. Two hours. that 30 Two hours, minutes ka mkpa. ị ị na na-elu ebe one hour ị fụ na ihe anwa ha ji one hour wee mee na mbido ha nwere ike iji 15 minutes wee mecha ha ncha ị ghọta na mbido anwa from mbido ha bido ebe ọ na-alọ nlọ na-alahụ ụla e wee kwa ya mmiri na ọ na-ayị seven years ihe m na-anụ ebe anwa nwata onye yigo seven years seven years for one hour a ka na-ekwu na ọ yi seven years like ihe anwa ha nọ na-egbu oge mere o ji wee gbutuo akara mmenye ha ehe ọ nya nwa mana e, e, dịka i si ekwu ọ bịa na asụsụ ha sụta asụsụ Igbo ahụ ọfụma ọfụma hmm, m chọ iwetu e, rating nke m akara nke m achọrọ m iwetu ya to ịmara nyebere 8.5 achọrọ m iwetu ya to 8 ihe m ji ewetu ya to 8 maka otu e si wee gosipụta ọrịa uche dị n'ezinụlọ nke nwoke hmm. ị ghọta ala ka ị na-ekwu ala ọrịa uche ka a na-abịa a na-akọwa a na-akọwapụta that na ofu onye e, na-aya ọrịa uche n'ezinụlọ na ha niile hmm. ga na-aya ya so ndị mmadụ na-enecha Nchebe na-eje na side medicine mana
ama m ihe a na-akpọ stigma n'Igbo mana ọ ya-eme ka ndị mmadụ dị stigmatized Ndị- eh, Mba, ya. ama m ihe ọ tara. Mm, So, ngwa- that ngwa was- ka anyị kwuo maka eh, na kedu onye unu che na ọ nya nwa kachacha wee mee onyonyo anwa ya acting ya bụ highest Nchebe Em, mama Amara ọ nya nwa kachacha wee onye Obi nze.

ndị nne ndị Naịjirịa ọgụ ọ na-anụ maka eh, maka ịnụ di anwa echekwa m a bit ọ kakwa over the top a little but eh? ọ dị very relatable ọ dị ka maybe ha na-afụgodu this sef maybe every day you know sọsọ gị nwa enweghị ihe na-eme onweghị ihe na-ayi nothing so ọ na-eme ha isi mgbaka okay eh, ebe ọzọ like bụ ebe ọ ebe ọ ga em, like no ha ha chọrọ ịnaba so ọ na- ọ na-agwa di ya na ọ ọ nọ ebe ahụ ihe niile na-emebi Ihe Ihe nọ like n'ahịa Mama Pad na afụ m ya na na- na ezinụlọ m nke m like my my father can just you know us no- ka ọ ka ọ nọrọ onwe ya my mother would not agree like you know he cannot be quiet ọ dịcha ọ dịcha ka ọ sọsọ mụnwa ka ọ na ka ọ na-emetụ
Chukwu ma aghọtakwa m ihe ị na-eme o aghọtazikwa m gị at all at all ihe niile a na-ewute m nnọọ n'ụlọ ihe niile anaghị ebe niile ebe niile ebe niile ebe niile na-aghasa ịgbachi nnọọ Kwa iru iru iru iru the man. Like, you know. The man kọtọsịa iru nnọọ kọtọsịa iru kwekiri nnọọ. ihe niile a na-eme obi adịkwa m mma o onwekwara ihe gị nwa chọrọ ime ọ gịnị dị Nneka. Nneka Mm. Mhm. ife ị kwesịrị ime kịta bụ butuo mmụọ gị butuo mmụọ gị ị nụgo nwa butuo mmụọ m butuo mmụọ m mụnwa ihe niile a na-eme ị sị- ị sị ị sị- ị sị m butuo m gbachi nkịtị Eh? ya na ihe Amarachi na-eme na onwe- onwe- onwe- onwere ihe ọ na-ebepụ n'ahụ lekwana obere nwa obere nwa nọ nọ kacha nọ ndị niile ndị niile ma ihe pụrụ na nwoke ma ihe e ji ihe e ji nwaanyị eme bịa onye bịa alaki na ihe a na-ekwu ebe a ndị niile bụ nwoke ihe e ji nwaanyị eme ala he ọnwa ndị na-amara ihe e ji nwaanyị eme anyị otu iru esi wee dị ịghọtago onye a na-amaghị ebe ọ nọ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka ọ nọ na-eche kemgbe afọ ịsaa ị na-asị m na m butuo

ọ dịka ụwa ọ na-abịa na njedebe o nwe ihe ọzọ ụwa ụwa nwa gị na-abịakwa na njedebe hmm. ụwa amarachi ada gị nwaanyị na-abịakwa na njedebe maka na ụdị aka o ji ụdị aka o ji gị ma akụpụ gbatị nkịtị ka ọ na-agbasa gị ụdị aka o ji o jirikwa ya onye na-abịakwa na njedebe onye a na-amaghị ebe ọ nọ mụ na gị anya fụnụbụgo onye anyị ama ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ọcha ma ọ dị oji

ifugoro gị lee nnọọ ụwa gị lee nnọọ ụwa gị niile ife niile ọzụzụ niile a zụrụ gị akwụkwọ niile ị gụrụ nnọọ ebe a nnọọ ka o jedebe ebe a ka o biri inyebe onwe gị public public assault lekele ihe i mere onwe gị ihe amarachukwu lekele ihe i mere onwe gị ihe lekele ihe i mere onwe gị public assault lekwere Hey. tọrọta ala owere ifugoro ya
public assault

ịghọtago ọ na na-etinyela hmm. ekene na-emela ekene ihe niile na-asụrụ ya ụzọ ọ chọrọ ka ekene nụọ nwa ya ehe na-asụrụ ya ụzọ na ịghọtago na-akwanye nwa ya ebe ekene nọ maka na ekene bụ onye nọ eh, ebe a nọ hmm.
ehe so mana ihe na-ewe m iwe bụ na ekene anya jụrụ oyi too much ehe izu si n'obodo oyibo tinye arụ gbaa bọọlụ nye goolu ozugbo ozugbo kedu nke bụ ebe ka m na-eje ị na-achọ ịgwa m na ịmara ihe na-eme onye na-achọ ịgwa m ị na-achọ ịgwa m na ịmara na ada gị nwaanyị dị ime ah, ada ada nke mụa Mhm. ada nke mụnwa asịkwala m asị maka na ịma na ọ dị ime maka ada nwaanyị ji ọnụ ya wee gwa m na ọ dị ime o wee bụrụ na ịma gwa m na ada gị nwaanyị dị ime wee hapụ m wee na-agbagharị na-ebukọ ihe niile na-ebukọ na-ebute

ogologo nwoke nwoke kwuru nwoke ma ihe e ji nwaanyị eme everything
ọ na-abịa etu anyị ji ọkwa mụ na gị nọ n'obodo a mụ na gị nọ n'obodo a izu nọ n'obodo oyibo nọ afọ ịsaa mbụ abụọ atọ anọ ise isii asaa

ka tochukwu onye o nwe onye na-asọ gị tochukwu asọ ekene dị nwayọọ no normally ekene dị nwayọọ ihe mere ya that's this problem ọ dị nwayọọ
ịpụ anya ga-ewele ihe gị okay ọ dị respectful ka nka ma ịkụzi n'otu anwa mana ekene dị nwayọ ọnwa onye ọ ga-abụ ọkụ anya akwa ga-ewele ihe ọ chọ inwe ụmụ onye anyị na-eneghara anya ebe a amarachi ihe amarachi ati tu eke ekwe ya ọ ha niile actụrụ ọfụma mana anyị na-ekwu na onye onye onye bu the movie onye bu onye onye bu buru ihe a niile n'isi yes nwaanyị a Mrs. Obinze ọ ya nwa o chenjie ya ihe niile echenjie ọ danyekwa na- n'akụkụ nke a ihe niile adanye n'akụkụ nke a ama m ịghọta ihe m na-ekwu Ehe. So, Because ọ nwere ihe m chọ ikwu maka acting ndị Naijiria ndị Naijiria feel na acting niile bụ iti mkpu mgbe niile na-eti mkpu wenye oke ọnụ ịghọta mana mm. Amarachi batara ebe anwa ihe ọ na-act o ji nwayọọ like ị na-afụ facial expression na-afụ all those fine details ihe nwa bụ like high end movie like ịmago high end movie ọ ya bụ ọ bụghọ mkpu ọ bụghọ by shouting ọ bụghọ ime ayala mm. ihe na-amasị ha anyị n'ihe nkiri anụnwa ha mee Izu lọtara a likechara m otu otu a si ame otu a si wee mee ekweta m ngwa ka ntinye ka ntinye ka mmadụ niile fụ ihe anyị na-ekwu ụbọchị onye na-afụbeghị anya kemgbe kemgbe ziki iwe
nke a ọ gbara ọsọ wee makụọ onye nke anwa elurọ ọ dị nọọ ka onye si Lagos nata ncha ọ dị nọọ ka onye si Germany
otu otu eme ya o gosipụtara onye ha naabọ nwere ụdị
ịhụnanya ngwa chelụnụ ka anyị kilie ya dị na ya
ọ tọrọ ụtọ
negodu mma nwoke ai ọ makwa mma just picking it there Mhm. biko kee ihe unu chọzi ebe a like a- a- na o kwesịrị ị na-ebe akwa o nwere ihe bụ ịghọtago ị na-ebe akwa na-eti ọ na-atọ ịghọtago ịda n'anị o nwere ike ịdadị n'anị maka mmadụ si obodo oyibo bata na ọ tọrọ ụtọ chezinụ ee ka anyị kwugodi maka Uju nwanne m nwaanyị nwa nwa ma na-akpa nkata

because esemokwu ahụ ịghọtago esemokwu ahụ dum dabara n'akụkọ gbasara ezinụlọ ọzọ so amarọ m ihe ha ejirọ gosi ya ka m ofu nwere ihe ya eme ee ma ọwụ na ndị naijiria ejighị fainting na agbọ wee gosi na mmadụ dị ime na fim ọ ya-asa ha afọ ma ha jiri pregnancy test wee gosi ọ ya-asa ha afọ mma mgbe mụ na m di m na-ene ya ka ọ fenti si ahịa ọ ya wụ afọ ime di m asị m oh is she okay is she sick is she ill ọma dịka ọma dị ozugbo ọzọ bịa ka anyị elugo na njedebe ihe nkiri anụnwa kedu otu o si wee gaa n'anya unu mm, njedebe ya ọ tọkwa ụtọ alaiki m otu o si wee gaa maka na e, e, echerọ n'otu a ka o si ya aga mm, eziokwu echerọ m n'otu a ka o si iji gwa gị eziokwu ama m Izu na Amara
ga-emecha bili happily ever after ama m normal mana m echerọ eche m na eh, na- n'oge ikpeazụ eh, famili onye nke a na famili onye nke a ga-adị okay ka a rapụzie fa ka fa nụba mana ọ dị so realistic ị ghọta ha mere ya n'ụdị ọ ga-eme na- Yes, n'ife yes. ị ghọta ọ wụ a sị na fim anụnwa na ha mee ya ee, ihe nkiri na ha mee ya ka ọ wụrụ wa- ihe dịka one hour 30 minutes ọ ka ọ ka ịdị mma ị ghọta because the first one hour efilu m na 10 minutes 15 minutes ezugo iji wee kọwa ihe a chọrọ ịkọwa na that one hour ị ghọta ọọzi from that time nwa ji wee dị eji wee jụ asọ wee dị ime ka fim bi- bidozi ị ghọta mana iji gwa gị eziokwu ka ihe nkiri a masịkwara m o, mmasị achọrọ m ichenji mark m achọrọ m ichenji Okay. from 7.5 achọrọ m itinyezie 8.5 ha agbanịka asụsụ Igbo ha sụta ya ọfụma em storyline make sense ị ghọta ị mago anyị nwanụ ebe anụnwa na anyị anaghị afụ ndị anyị na ha na-asụ Igbo mgbe niile ụdị ihe anụnwa na-amasị anyị ị ghọta mm-hmm. so mmasị na ha agbanịka ha agbanịka anyị na-achọ ka anyị na-afụ ụdị ihe anụnwa ka a na-eme mana maka ndị ọzọ chọrọ ime ihe nkiri Igbo biko o needighị ịdị 2 hours 3 hours e wee nene ya o wee dị mma biko